ụmụnna geenụ ntị akụkọ ọzọ efebala m na ntị nke a sị na ọba ego ụwa dum ga-enye steeti niile ego nkute ume ya wụ steeti ọbụla sị na ha nwere arịa agbake mgbe ekwere a ga-enye ha ego nkute ume hịa na aka eshiri ike anụrụ m ya ntị ya ekwuo mgbe ego nkute ume Ego nkute ume a ruru ee, em, ijeri ijeri naira ijeri narị ego nkute ume a ruru ijeri narị buru ibu ee as- otu enwere otu ego nkute ume a ruru ijeri narị buru ibu ka m gwazie unu E nwere otu ndị gọvanọ steeti niile nọ n'ime ya. Otu a na-enwe nzukọ kwa mgbe kwa mgbe. N'ime otu a kwanụ, ọ dị steeti abụọ sị na ha enweghị arịa agbake mgbe ekwere. E mee ha elu mee ha ala, ha sị mba. Ndị NCDC bịa sị ha, unu sị o nweghị nke unu nwere, ha sị o nweghị nke anyị nwere. Ndị ọrụ ahụ bịa na steeti ha, ha sị anyị sị anyị enweghị ọrịa. E nwekwara steeti ndị be ka anyị, steeti ndị Igbo, gị kpa ha aka, ha sị gị ee, a otu maọbụ abụọ maọbụ atọ enweeni ya mana ha agbakeela, ọ dịkwa mma. Mana ugbu a zị ka anyị ga-ama ma aga ha ekwezi na ha nwere ya. maka ya wụ ego ee nkute ume ekwere ha mana ka m nye okwu ndụmọdụ ndị be ka anyị lekwe na arịrị ndị gọvanọ lekwe na arịrị ee unu ekwekwala ji nyụrụ anyụrụ zọrọ azọrọ ego nkute ume a ya adịkwala ka onyinye ekwensu weta ishi bịa were ishi ya wụ onye ọwụla lezie anya tupu gị eje daba n'ihe ị na-amaghị ihe ọ wụ ma ọ je kpọba ndị na-achị achị n'ihe ị na-amaghị ihe ọ wụ a sị onye ego ọnwa na-ezughiri nke ga-ezuru ya Ọ wụ ego ngafe oge. Ego ngafe oge wụ onyinye ekwensu. Ọ wụ oge ekwensu. Ị ga-ama mgbe ekwensu rụfere oge eh, rụrụ eh, ngafe oge. Ọ hụ nwere ike ịrụfuni ọrụ ngafe oge. Ya wụ ndị gọvanọ ala anyị biko unu ejile ike avụrụ ego a kwusienụ ike na unu enweghị ya unu enweghị ọrịa arịa agbake mgbe kwere sị na unu enweghị ya soronụ ee eh, steeti abụọ ndị ahụ sị na ha enweghị ya na-ekwusikwa ike na ha enweghị ya ee eh, ndị ee eh, ọba ego ụwa dum chịnye unu ego ha nye unu ego ka unu ji mee ihe ndị ọzọ nye ndị mmadụ nri ka ha rie mana marakwanụ ma ọ wụ otu ka ha na-etiba unu n'ime ya mana ka m gbakwara unu ama e nwere nwanne anyị nwaanyị nwanne anyị nwaanyị a rụrụ ọrụ na mgbe nna anyị ukwu Jonathan rụrụ ọrụ ee je- chịrị anyị dịka onye isi obodo a nwanne anyị nwaanyị a rụrụ ọrụ dịka onye nchekwa ọba ego nke obodo anyị ya bụ obodo anyị naịjirịa emekwa ekpe emere na-eme oke rụrụ rụrụ ya ghara ahịa gbalaga maka na ọ na-arụ ọrụ na ọba ego ụwa dum e nwere izu ụka ole ma ole gara aga ndị ee eh, nchekwa ọrịa ụwa dum a na-enye nsogbu niile ha na-enye ndị nchekwa ọrịa ụwa dum họrọla ya n'agbanyeghị ọrụ nke ọ na-arụ na eh, ebe a na-ahazi ego ụwa dum a gaa họrọ ya ka ọ bịa soro na ndị ga-enyere aka kee eh, ọgwụ ee, ọrịa arịa agbake mgbe kwere ee, ma nke a ga-adụ adụ adụnye mmadụ n'ime ahụ ka a ga-agba agba agbanye mmadụ n'ime ahụ a họrọla nwanne anyị nwaanyị a ka o soro na ndị ga-eme ya maka na a ma na ndị ebe ka anyị na-egere ya ntị ndị ebe ka anyị ga-elekwasị anya na ọ na-ewetara anyị ihe ọma dịda ka m nye gị okwu ndụmọdụ biko lezie anya ekwekwele ka ha ji gị rụọ ọrụ ee eh, ekwensu ekwekwele ka ha ji gị rụọ ọrụ na-ekwesịghị ekwesị ekweghị ka ha ekwele ka ha ji gị nyegbuo ụmụnna gị lezie anya ọrụ ha chọrọ ka ị rụọ maka na ị wụ nwaanyị tozuru etozu zuru ka e mee ya wụ nwanne anyị nwaanyị a dịda Biko, biko, biko, anyị ma na ị nwere ọkwa n'ogo dị elu na ebe okwu dara ego okwu gbasara okwu gbasara ego n'ụwa dum mana biko ekwekwele ka ha tii gị n'ọnwụnwa ma ọ tii gị n'ihe na-ama maka ya ndị ọba ego ụwa dum a ego a ha chọrọ inye ndị steeti i leziele anya o ziri ezi ịsị ha nara ọzọkwa ọrụ a ha chọrọ ka ị rụọ ka ị weta ọgwụ mgbochi ee eh, um arịa agbakee mgbe e kwere, ị mara na ihe e tiri ya n'ime a chọrọ ka i weta bịa nye ụmụnna gị. Ngwa, duzie n'oche, lezie anya. Ọha na eze, ụmụnna m, ụmụnne m, lezikwanụ anya ka anyị chaanụ anya lee ihe ha ji abịaga. Ihe niile awụghị ego. Ego a ha kwere nkwa, ego a ha chọrọ inyere, ọ bụ ego ụwa dum chọrọ inyere. Ka anyị lezienụ anya ka anyị hafụ iji ọkụ ọkụ maka agụụ jee kwenye na ya Ndụmọdụ m na-enyekwanụ anyịnwa wụ, biko onye ọbụla jee chọọ aka ọrụ. Chọọ ihe i ji enye ezinụlọ gị nri riju afọ. Hafụwadị oke agụmakwụkwọ a ma ọ naghị ekwe maka na ọ wụ oke ọchịchọ na-etinye anyị n'ọnwụnwa ndị a. Ọ dị onye ma ihe e ji ha abịaga ugbu a. Ị hụlanụ mgbe ha nyere nwanne anyị nwaanyị ọkwa bịazi ugbu a bịa wepụta ee ihe ha chọrọ imenụ ya wee chọọ iji ego dọọ ndị mmadụ akpịrị ji ego dọọ ndị steeti e, gọvanọ steeti akpịrị bikonụ lezienụ anya ndị ste e, gọvanọ steeti lezikwenụ anya ekwuchala m